update update n'isi ọgọfri onye enugwu ukwu n'isi anụmanụ nwanne anyị nwoke bụ ọgọfri onye enugwu ukwu ewetara m ife onyonyo onye ebe a before update ka m na-adropụrụ unu na agwa m na last time ọ bịa to me ọ sị m hey Adanne na ọ na-adịkwa m ka m kwụọ ụdọ na ọ na-eme m ka m kwụọ ụdọ m kwụọ ụdọ you understand so mụ wee sị okay na ka efi bịa side anyị bịa main side nke m anyị bi ma ọ sị m na ọ bịara ịgba ọgwụ na ọ bịa ibu ọgwụ na Chris hepatitis B but Chris emechigodo m sị ya na ị bịazị n'oge m sị ya kee ka i si amanage and all that ọ sị n'ọkwa na ya na-amanage na ndị obodo nyere card o ji apịrị ego o ji eri nri everyday na ndị obodo nyere card o ji apịrị ego m sị ya i rigokwanụ tata ọ sị m ee m sị okay nwere ihe m wegasị nye m sị ya em because ị fụ ya ị ya-ama na arụ adịrọ ya otu na arụ adịbụ okwu before mgbe isi mma bịa o kama na m na-ewe na ala ndị ụka because ọ bịa ọ na-eburu baịbụl na-eme agagheli na-ekwugheli na-ekwu na aliluya aliluya onye nwe anyị nke nwa nke nwa you know na-ebu baịbụl na-akpagharị so m na-asị na firifiri that's ọ fọchara ofu nkwụ ọkụ ọ a nurse here a qualified nurse ọ bịara obodo a zụọ onwe ya na nurse ọ bịara obodo I think 1990 something zụọ onwe ya na nurse maka ụfọdụ ụmụ anụmanụ unu dịka unu na-eje azụọ nwaanyị obodo na nurse zụọ nwaanyị obodo na dọkịta zụọ nwaanyị obodo kwere engineer qualified eh, eh, doctors nwaanyị obodo ka ị zụrụ ị zụrọ onwe gị anụmanụ nke a bịa zụọ onwe ya na nurse bụrụ qualified nurse na-arụ ọrụ o nwere akwụkwọ obodo ọ bụ citizenship ma ị mago ife obodo nyere ị bụ onye obodo mana akwụkwọ i ji na-egosi na ị bịara abịa so a na-etreati different akwụkwọ obodo i ji as a citizen bụ nke na-egosi na-eshow na ị bụ onye mbịambịa so emegide ọ na-abụrụ na-alụkwa ọrụ ọrụ ya kọtụ amarọ m maka esi ihe akọrọ eji wee kọtụ ọrụ ya ọrụ ya kwụsị o mee ka ọ jee o mee travel to US then iji gosi na ọ dịkwa na arụ dị ọfụma kịtas ka arụ na-adịrị mgbe arụ ka dị ọfụma mana o zurọkwa ezu then ọ dịka ọ fọrọ ofu nkwụ ọkụ because o mee i mebe travel i je US for tourist visa or something like that i je buru akwụkwọ CV whatsoever akwụkwọ dọkịta na I mean nurses ya akwụkwọ combines o ji achọ ọrụ bulie wee tinye na akpa wee mee travel ruo ebe anyị nenecha anya nenecha akwụkwọ o ji achọ ọrụ wee fịa wee buchighaa ya azụ ị pụ tata nata echi niile ebuchi ya anya azụ ị jụwazie ya kee ihe m o ji nata ọkwa ị sị m na ị na-eje US ka i ji na-achịtakwazi azụ ọ kọrọ n'elu ọ kọrọ si n'anị so o zuchazi ezu so after from that day ọ nachitere azụ ọchị ijebu US ka ife mgbu ebidoro ife mgbu ebidoro like this like this like this ọ na-apụzi tizie na ala ndị ụka akasị anya njọ na-alụzi mana mụ achọbazie ya after that day ọ bịa sị ọ sị m na ọ na-emefu ka ọ ya kwụ ụdọ na-asịzi ka na-achọ onye Enugu Ukwu ya afụ ka ejeje mara maka this guy because o nwee flat n'obodo a gwa m na ọ go flat ego ọ kwụsịgo the mortgage flat belongs go bụgoro nke nke nyanwa flat three bedroom flat o goli ego n'obodo a so but now ọ sị na flat a na a kọtụ ọkụ kọtụọ mmiri because ọ na-akwụzi 2 that 2.5 a na-akwụ every month for ụgwọ tax and all that ọ nazị akwụ nke a so a kọtụ all those things so na tenant otu si die na-enye ya aka otu ebe a ego fa were survive na ndị akwapụsigo because na ọkụ adịzinụ and again ọ na-emezi mkpọtụ n'ime e, ime ụlọ azị ara ụka azị so wee pụzie ezi jee building a jeezie jụwazie ese jụbazie ndị nche ndị nche wee sị m na ihe mere this guy bụ na ọ na-eme mkpọtụzi na-edisturb neighborhood ka i wee fụ na ebe a obodo ibe ọ bụrọ Nigeria i ya-eme mkpọtụ ka i si like go scot free ọ na-edisturb neighborhood then wee kpọrọ ya ambulance ambulance wee kpọrọ ya wee na desie na na na hospital for three months psychiatric or whatsoever kpọgidesi ebe a for three months e buchiteziri azụ na o zuzi ezu na ọgwụ ka a gbalị ya wee na-alacha mkpu jụkwa jụkwa onye Igbo m fụkwa n'ebe a na side building a ọ sị na a mara na ọgwụ ka a gba nwoke a otu a ka m fụ nwoke a dị before na obodo agbago ya ọgwụ weziere card nye ọ ya-eji na-akara ọ ya-eji na-eji akara nri everyday card a ihe ọ na-ewepụ na everyday 50 rand which is about plus and minus 10,000 naira ka ọ ya-eji na-eli nri everyday e nyere that card na mụ afụ card ọ na-ejibe na ka eji si ya wee na-eli nri wee jee na-eli nri every every day obodo gbara ya ọgwụ ha spoil ya na nwoke a mebie nwoke mmadụ according to ofu onye Enugu Ukwu m jụkwara ọ sị m na be ha na ụmụ nwanne nwoke niile anwụsịgo na ọ sọ nwanne nwaanyị bụ ife nọ and na a na-agwa nwanne nwaanyị about him na nke a nara na nke a nara adị eh, interested ọ nara etinye uche na amakwuo ma nke ala ọ dịsịkwuye na ị kọchasịara ya ọ gbachipụ ya nkịta i sendịele message kpọọ ya kpọọ ya zara igwe concerning nwanne ya nwoke a ị fụ ka ndị obodo si wee mebie nwoke a gbanye ọgwụ ọ mazị ọ mazị onwe ị mara ihe ọ na-aga mmadụ jee gwọọlụ gị gwọọ ọgwụ gwọọ iwe ọgwụ n'isi dị ike na-acontrol gị otu a nwoke a na-adịzi doll baby ya nwoke azi na-adịzi n'aka izi otu nwoke a na-adịzi doll baby ọ na-emezi mụmụmụmụ like o nwezi ihe ọ ma o sizi ike ọ kwụzi akwụ ka ọ dịbu before you know ọ na-emegherizi emegheri ọgwụ ka ndị obodo gbalị ya ka o wee nwee ike calmụọ down ọgwụ e ji acalmụ down a bụzi ọgwụ e jizi spoilizia nya ozile ego niile enye obodo arụrụ ana unu akarịa arụrụ anụ na-akarịa because na o je na-eme mkpọtụ ị magoro ewe na ala ala na-eme na ala pịa ọ na-asụ ya ya dị ya ozugbo na ọ na-emekwa mkpọtụ a ha weakenie ya a sị na nevil si a anyị alivas zi eken ọgwụ ka a gba nwoke a ọgwụ ka a gba nwoke a kịta ka m nweta the real update ihe na-eme this man because this guy adịghị like this before ọ nọ three months na hospital pụtazie o nwezi ihe ọ mara ee adanne ị makwa na ọ na-aga ọ nọgide ọ na-adị m ka m kwụọ ụdọ ọ nọgide ọ na-adị m ka m kwụọ ụdọ the other time ọ bịa were ụdọ ntọntụ ụdọ nwa na o ji ememe ife onyonyo onye ebe a ụdọ na-etoluro ụdọ na-etoluro this ah, ma this size o jidekwa ya sị m na ọ na-aga na ụdọ anụnwa eji m nalụ ka m kwụọ short ụdọ ya dị otu kịta sị m na nwoke a nọzi m sị ya ọ bụ ụdọ kịta ka ị chọ ka i wee je kwụọ ka otu na ihe sikwa wee kwụ ya ọkwa ọkwa m kedo ya n'onu m m hangie onwe m ifu gị e m sị ya ị nwakwana anwa m dọchanarị ya ụdọ a tụfuo ya nwoke a nọzi obodo ya spoilgo nwoke a ha wee weluzie ha ya eweluzi flat ahụ nwoke a kwugide okwu ya kwusịa ya ebe ihe mgbu nwoke a nọ wee bido bụ ihe gbasara nwaanyị obodo ọ kwa m kwuchasịa land kwa na nwaanyị obodo nwaanyị obodo ọ nụrụ n'obodo a bụ ihe ya sara ya bidoro spoil lasa brain ya o dugote nwaanyị be ya si na nwaanyị nwaanyị abagana ọ nụnwuhie nwaanyị abagana ya ya ya ya ya otu ihe onye na nwaanyị obodo na-eje nwaanyị abagana nalie nalie ama m ma ọ mụrụ ya nwa ka ọ na ọ mụlọrọ ya nwa nwoke a esigo otu a wee tinda mee mimi na n'obodo a ka unu nọkwa agba ya ọgwụ i buzie ya dobe ebe o bi o nwezi ihe ma ị na-eme enyezie ya 50 rand ihe e ji na-eri nri nke ọ bụla ji ihe ka ọ bụ gbaa mmadụ mmadụ mmadụ mmadụ nwoke kwụ akwụ sọsọ na ọ na-eme mkpọtụ na ọ na-eme mkpọtụ na-adisturb neighborhood kama unu ya-eme ka a mara ma isi ya ya correctitu small ka mkpọtụ kwụsị ọ bụzarị gbazie ọgwụ gbanyụzie ya agbanyụọ gbanyụzie nwoke agbanyụọ emeghe were flat ya ife obodo nyere obodo oyibo adịrọ easy